Mu vidiyo imeneyi mumva nkhani yodabwitsa ya mizimu yoyipa imene mkulu wina anakumana nayo maso ndi maso mu mzinda wa Blantyre. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Ah, ine dzina langa ndine Dennis Banda ndimachokera ku Mbayani. chiyambi chiyambi chake nkhani inayenda motani Okay, ineyo ndimagwira ntchito ku Bakers Pride ku Limbe. timaweruka 5 koloko nanyamuka ndinzanga kumapita kumene timakhala mbayani titafika pa conjunction pa mbayani nasiyana ndi nzanga aliyense anatenga njira ya kwawo ineyo ndili mkati mwa mayendedwe nafika malo ena amene timati pa zandeya pamene popo pali chechi cha seventh day ndiyeno ndikoloka ka bridge kena kache ndinazizimuka kuti ndaunikidwa ndi tochi kumasoko ndiye munthuyo anali munthu wamkazi komano nkhope sinkaoneka bwinobwino nde anandifunsa funso kuti mubwerere kumene mukuchokera mukuchokera.
Munthu kukuwuzani kuti mubwerere kumene muchokera eh koma munthuyo simunamuone kuti wavala zotani kapena amaoneka motani munthuyo amaoneka kuti wavala diresi koma yoteng'amba mbali zonsezi mkati atavala ma leggings Mhm.
ya ndiye wakuwuzani kuti mubwerere chinachitika ndi chani eya atandiuza kuti ndibwerere kumene ndikuchokera ndinazafunsa funso kuti chifukwa chani pofunsa kuti chifukwa chani ndinapeza kuti tapezeka tili mnyumba mwa iyeyo komano mayendedwe sinaziwe kuti tayenda bwanji chabwino munangozindikira kuti muli kunyumba kwa munthu eh kunyumba kwake kumaoneka motani ah mnyumba mwachemo munali zinthu zoti zochitisa chidwi tikaona makomamu munali makatani amene anali ojambula zigaza komanso ndikulemba dzina loti diana komanso iyeyo dress imene anavalayo inali yolemba diana koma ili ndi zigaza zokhazo tikaona mipando yake ndi zipangizo zimene zinali mnyumbamo zinali zinthu za mtengo wapatali za golide komanso zolemba dzina la diana yemweyo ya ndiye mmene mu- mu- mumaonekanso anthu ena kapena munalimo awiri basi a mnyumbamo munalimo anthu awiri ndiye chimachitika ndi chani kapena kuti anakuwuzani zotani mwina pa zolinga zake zimene iyeyo anakubweretserani kunyumba kwake okay chiyamba ndinafunsa funso kuti chifukwa chani kuno tafika nde anandiuza zoti ya kuno tafika ndi cholinga chimene ndikutani ndikufuna ineyo nde pofunsa chifukwa chimene ankafunacho amakamba zoti ine amatani amakhala kumandiona mu highway umu amandifuna mwana amasowa mpata oti ine ndiyankhulana naye ndi anagwiritsa ntchito njira iti njira imeneyo nde anandiuza zoti Ah, iwe kuti uziwe iwe kuti kunokono wayenda bwanji kapena wafikako bwanji uchite zimene ndikutani ine ndikufuna ya nde amati zimene amafuna ndi chani iye amafuna ati ndimkwatire kukwatira kwache amatanthauza kuti ndigonane naye then ndikagonana naye ndimange naye ukwati nde ine ndinakana

zimene zimaoneka zinali zinthu zoti inenso kwa ine zinali zachilendo zinali zinthu zopasa chidwi pa plasma po ngati filimu eh ngati filimu pamaoneka zotani pa plasma pa plasma po ndimaona anthu mmene ndimadziwira anthu akugwira ntchito zosiyanasiyana ngati kampani pamaoneka zigaza zigazazo anthu amazigaza ndikumapanga ma necklace maujeni timati mphetezi mabweya ndolozi zimene azimayi amakonda kuvala zokongolesa ndithu zimachitika umenekoko nthawi imeneyo nonse munangokhala osalankhulitsana nthawi imeneyo nde aliyense anokhala ndi mkwiyo ndi nzache malinga ndi kuti iye zimene ankafuna ine sinatani sinapange maonekedwe a iyeyi amaoneka motani mukamuyang'anisisa komanso tinganene kuti amayankhula chichewa ah iye pa nthawi imeneyo kuyankhula nde timayankhulana chichewa komano maonekedwe ake sankaoneka mmene timamuziwira mzungu kapena munthu okuda kankadi kapena mchina ayi iyeyo ankaoneka mwa mtundu wa ngati telekezi ngati chidoli bebe choncho khungu lache linkagera choncho ndithu thupi lache limaoneka lochitisa chidwi ndithu tinganene kuti mmamva bwanji mu nthawi imeneyi kuti mwafika kumalo kumeneko koma akukakamizani kuti mugonane naye munthuyi mthupi mwanu mmamva bwanji Ah, ine mthupi mwanga ndimangozizidwa kumangonjenjemera ndimatuluka thukuta komanso kwina kunena ndi kukhesa misozi chifukwa pamene papo anali atatseka zitseko zonse mnyumba mwachemo komano nyumba yache inali ya upstairs imene ine chibadwire sinambe ndalowa nyumba ngati imeneyo mukayang'anisisa nyumbayo ngakhale kuti kunja simmadziwa kuti imaoneka bwanji mmaonabe kuti koma mmene kukuonekera kungakhale tinganene kuti kwa munthu olemera kapena tinene kuti kumalapo Ah, ineyo singanene kuti kwa munthu olemera kapena kumalapo komano ndi mmene mukatimo munalili ine ndimangoziwa kuti ndili kwa munthu wapansi pa nyanja mmene chinakupangisa ndi chani kuti muziwe kuti ndi pansi pa nyanja okay ineyo nyumbamo ndi mmene katundu analili mnyumbamo ndi zimene anajambulajambulazo chifukwa inanso sofa yache zinali atajambula ma tattoo kapeti yache inali yojambulajambula zigaza ndikulemba dzina kuti diana olo matambula makapu zolemba diana ndikulemba fesi yache Eh, ndiye zimene zimandipangisa kuti ah munthuyu ndi wa kunsi kwa nyanja ndi mmene zachitikira muja zachitikira kuti munthu ndi wapansi pa nthaka tili m'nyumba muja napeza kuti ndinazalandira foni nditalandira foni iyi kuona ndinaona kuti ah, ndi chimwene anga ifani makhala nawo moyandikana amene ndigudusa ndeno poyankha foni ija sitikamvana mawu iye samandimva mawu inenso sindimamumva mawu ndiye mkazi uja anazandiuza zoti pepa kunoko foni simatani siimayankhulidwa foni kunoko network imakhala komano foni singathe kuyankhulana ndi munthu kunoko ndeno posakhalitsa ndinazaonanso foni ikuitana kuona ndinaona kuti chibwenzi changa then polingalira ndinati kapena mwina chimwene anga aganiza kuti mwina ndili kwa chibwenzi changacho komano polumikizana mwina aganiza kuti a kunoko kulibe koma ndimwimbire ndidziwe kumene ali nde napeza kuti pomuyankha sitinamvanenso mwakana kuti mugonane naye Yeah. iyeyo wakhalapo inunso mwakhalapo nkhani yayenda bwanji zitatero chocho anaona kuti ine ndata ndasowa chochita chifukwa ndimangolira nde anandiuza kuti iweyo kuti no ndikakusiye kwanu kwenika upange zimene ndikutani ndikufuna ine kupanda apo ndikudula mawu pakamwa suzayankhulanso kapena apo ayi uona kuti utani uzipulumusa wekha komano nyumba muno sutani sutulukamo Eh, nde ndili mkati molira anaonabe kuti ayi ine ndatani ndasowa chochita nde ndinaona kuti ayi anazatsegula kukhomo atatsegula kukhomo anakakamba zoti ayi ndakukomera mtima chabwino tiye uzinitani uzinditsata uko nde tinatsetsereka masitepe titafika pabwalo napeza kuti anazandiuza kuti bwera ndikutani ndikugwire chanza titagwirana chanza nakapeza kuti timangokhala ngati kuyenda kwa chikongodumphadumpha osazindikira kuti kuyenda tikuyenda bwanji kapena kuulukako munthu umatha kuona kuti apapa tikuuluka kapena apapa tikuyenda koma timangodabwa kuti tili malo ena tili malo ena ena ache timadusa mumseu ndithu nde tinazakatulukirano ku nyumba ya anthu ena imene ili nyumba ya zinzake kumene kujako tinakapeza anzake akutani akusangalala maonekedwe a anthu amene munapeza kumeneko anthu ake amaoneka bwanji kunali azibambo azimayi anyamata kapenanso asikana a nyumbamo munali akazi okhaokha e, analimo akazi 5 wa 6 anali iyeyo mamuna ndinalipo ndekha iwo asikana amene munapeza kumeneko amaoneka bwanji iwo asikana onse amaonesa amaoneka mochititsa chidwi komano sankaposera uyo Dayanayo chifukwa Dayanayo amazikamba zoti iye ndi kwini then azinzachewonso amamgwadira iyeyo eh.
kunachitika zotani mutafikako okay ine kumene kuja nditafikako nazapeza anthu akusangalala kusangalala kwawo amati nzawo mmodzi mwa gulu limenelo ali ndi pate nde kunali zakumwa zimene amatani amamwa iwowo then ine anazandipasa chakumwa kapu komano chakumwacho chinkaoneka chofira ndithu ndiye ine ndinakana simunamwe sinamwe yayi eh ndiyeno eh nde zitatero chocho ndinapeza kuti iye msikana uja dayana uja anazauza anzace aja ngati mowanyadisa kuti ah ndapeza mamuna woti ndikwatirane naye nde anzace aja ananyadira adanyadira chonchichi anawauza kuti ah komano ngakhale zili choncho akukana kunditani kundikwatira nde anzace aja anayambaso kumutani kumuseka msikana uja nde msikana uja anaona ngati kuti watani wachititsika ndi pamene anapsa mtima ndikusegula chitseko ndikundiuza kuti iwe tiye tizitani tiye tizipita ndiye mwanyamuka pamenepo maulendo anu anali olowera kuti okay titanyamuka pamenepopo anandiuza kuti iweyo chifukwa choti wakana ndikakusiya boma lina lilonse ukalondola nde ndinati ayi ine sindingatani sindikalondola ndinafunsa funso kuti komano kwenikweni kunoko tili kuti nde anati iwe chifukwa choti wakana zimene ine ndimafuna sindingakuuze kuti uli kwakuti komano siuli ku malawi kuno nde wakuwuzani kuti akakusiyani boma lina lilonse la kwanu kwinako mukayenda nokha Yeah. pamenepo munayenda motani zitatero chocho anandiuza kuti a chabwino tiye ndikuperekeze ndiye ine kwa iye ndinangopempha kuti a ineyo chonde mukandisiye kumene mwatani boma limene mwanditengera pamalo pamene ponse mwatani mwanditengera kuti kwathu ndikalondole kupanda kutero ineyo kwathu sindikatani sindikalondola nde atandigwira mkono uja mayendedwe ache anali okhaokhawo omangodumphawo ndeno anazandiuza kuti apa pano tatani tafika ku malawi sopano pamene ndingakusiye ukhoza kutani ukhoza kulondola sopano ya inu atakusiyani pamenepo munaonadi kuti malo munazindikira titatulukira pamene amakamba zoti tafika kumalawiko ine sindinkazindikira china chilichonse anazandiuza kuti uyang'ane kumene tikuchokera ifeyo komano iye sanatembenuke ine ndinatembenuka ndiye nditatembenuka anazandiuza kuti tembenukanso uyang'ane kumene ndatani ndayang'ana ineyo ine poyang'ana kusogolo kuja ndinapeza kuti pamalo paja ndilipo ndekha pozizimuka napeza kuti pamalo paja ndi napeza kuti ndili ku CI kusogoloko eya nde mwazizimuka pamenepo kuti ah, ndili ku CI koma munthu amene munali naye pa nthawiyo palibepo munazimva bwanji komanso munachokapo bwanji pene okay ineyo apapo ndinangokhala wozizimuka komanso wodabwisika ndi mmene zinachitikiramo nde ndinangolimba mtima kuti ah, popeza munthube umakhala ndi masiku awiri obadwa ndi omwalira ine ngatibe langa lili lomwalira likuzakhala lili kuzakhala lero ine ndinayamba kuyenda mantha atandigwira nditachoka pamenepopo ndinadusa blantyre flea market ndeno napeza kuti pofika pa national library chibwezi changa chimene chinazandiimbira foni ndinazachitumizira meseji kuchiuza kuti ah panopo ndili pena pa national library ti kati mwa mayendedwe muja napeza kuti ndinadusa mbayani musikamo napeza anthu atapitapita onse apopo nkuti kunja kunali kutada ndimayenda wapasi mpaka nakukafika kwathu kumbayani munayenda bwanji mbayani mbani mu musikamo ndimangokumana ndi munthu mmodzi mmodzi ena awo a ntchito za usikuzi na- amaoneka ngatibe mwina ndikuwasokoneza choncho mano ine sindikaziwa kuti ndikuwasokoneza chifukwa amangondilozerana eti ndi mmene amaoneka anthu ndi mmene mmene sanavalira chifukwa anthu sikuti amaoneka ngati abwinobwino amaoneka kuti ndazifukwabe mbava zijani ndebe nayendabe mpaka nodutsa pamalo pamene anandani ananditengera munthu uja mpaka nandakafika kwathu uja kumahaiso nde mutafika kwanu munafikira mnyumba mwanu kapena munafikiranso kapena kwa m'bale wanunso ayi nafikira mnyumba mwanga chifukwa timakhala makomo oyang'anizana chochi eya nde ntafika osegula nyumba nangowatumiza message achimwene angaja kenakonso ndawatumiza a landlord message kuti apepane ndabwera mochedwa tafika paza ndiya ndamwana ndisa kuti zakuti tagona usiku aza kuti chibwenzi changa chija anazandimbira foni kuyankha foni ija mawu mawu aja a mkazi anazandiuza kuti iwe zimene wapangazi iweyo mawu ndakudula usayankhula mawu anthu aingati imene nakuti nakutengera komano ukazapitiriza waziwitsa anthu akumuzi ukangowaziwitsa anthu akumuzi ine ndipitiriza kutani kukudula mawu pakamwa tinganene kuti nthawi imeneyi monsemu anakusiyirani pa njira paja ndi kufika kwanu munali musakuyankhula eya nanali sakuyankhula mafikana mpaka na kucha kwa malaje Mhm. nde kucha kwa malajeyo ine naganiza kuti ndipite ku ntchito mano ku ntchito kunikasazike kwa ine thupi langa nalofoka nalozizidwa kuti waulesi basi nangogwa nkhungu nde nazalemba kanoti kuti ah, kunoko kufika chibwezi changa chija ndiye muzachipase makiwo komano ine vuto sindikuyankhula pa zimene zachitika zulozi ndiye ntampasa nchimwene angaja kanoti kaja anazandifunsa kuti ah braz ineyo zulo lija usiku ndaona meseji chinachitika ndi chani ndiye nazangomenya paphewa ndamuuza kuti anthawi ndiye ine nanyamuka kumatani kumapita kuntchito nditafika pa guys timati pa trading line popo napeza kuti mchimwene wanga uja anazandimbira foni kale ine foni ija sinatani sinayankhe malinga ndinali ndi vuto laja vuto la mawu nde munatani ine sukulu basi nde ine napitiriza ulendo wanga nde chifukwa choti ine ndinali ndi transport yochepera nali ndi 150 nalinga yazoti ndikatani ndikakwere pa kwinzi nde ndakwera pa kwinzi paja minibasi takwera pa kwinzi paja minibasi mpando umene nakhala napeza kuti namuona asungwana uja ndinaye chonchi chonchi maangondipanga chala pakamwa chochi mkazi uja eya mkazi imwe uja basi nandipanga chala pakamwa chochi kuti nisatani nisayankhule takafika pa yenex tafika tonse tatsika kumapita kujani kuntchito kwathuku nde kumene timavalira ife zovala ku dress room kunali mzanga amene nantani ndinazamutumizira message yoti mmene zachitikira mmawa wake amene timapanga cosmas kamwendo amakonda kulawira kuntchito nde ndinampeza kuwafotokozera gadi kuti "Ah, munthu ache ndani munthu ache ndi uyo nde agadi aja be anandimvera chisoni ndamene amandipasa moni nde ine ndimangomubayibitsa chochi kumutsanzika kochonga kuti ine ndilembe foni uthenga awerenge then iyeso alembe uthenga wache komano munthu uja anatsamira masitepe ataima kumandipanga chochi nthawi amangoloza pamkono Eh, amangoloza eh, pamkono kuti ndikuchedwa nde nditamuuza nzanga aja kuti "Ah, mwana apapa ndi mmene ine ndili wauze a supervisor aking kuti ine sinditani sindikwanisa kugwira ntchito ya ndi mmene ine ndili ndeno napezeka kuti ndinanyamuka chifukwa cha transport ino sinapange bwino ndi kuthera tanyamuka naye munthu uyu tafika mu highway ndapezeka kuti muja mujano ndili ndekha munthu uyu osatani osaonekana nthawi imene mukubwerera? Eh, pamene ndikubwerera kuti? Ino ndikupita ku nyumba mamawano cha m'ma to seven Eh, nditafika pa office ya NEEF ndinazakumana ndi anzanga aku Ndirande nde anazandifunsa kuti "Ka tsopano bwanji mukubwera chifukwa chani" nde ndinangwayimikira mkono nandipita kumusi kwacheso ndazakumana ndi anzangaso pa Universal Church pamenepo andifunsaso chimodzimodzi ndinangowayimikira mkono n'kutani kumapita ulendo wanga onse mmene ndinayendamo ndinali ndekha tsopano ndinaganiza kuti apapa nditani ndikhote pa ujeni pa mcp pa Clock Tower pa ndidutse ya njanji nde mmene ndimafika munjanji napezeka kuti munthu ujaso ndata ndakumanizana naye ndinayeno limodzi mkaziyo eya mkazi uja ndi munthawi imeneyo nonso pano iyeyo amalankhula Ah, munthawi imeneyo amangoonetsa ma sign languages kuti apapa wayenika upangize kuti amangondipanga be chala pakamwa chochi koma ndimayenda naye ndimayenda choncho munjanje muja nde ndaenda njanje yokhayokhayo komabe naye ndiyotani ndiyokhumudwa mwanjanji tangousiya kumbuyoko nde tafika malo enake ndinazamva kuitana mbuyo mwangamo ndili ndi mkazi uyu akuti a Denis kuyang'ana ndikuona nzanga ndimapanga nawo duty amene ana- anatuluka shift ya night nde wandifunsa kuti bwanji iwe wasanzika

iye wawerenga meseji ija basi ndiye wazandifunsa ndithu kuti iwo koma inu mukuganiza bwanji si madamu anu amene mwasiyana nawo mwezi wathawu chani nde ndamuuza kuti apo ndi mmene zachitikiramo si madamu anga awo nde ndisawalakwire si madamu anga kwa zinthuzo zachitika mwa chani mwa evil choncho sizinachitika mwa masalamusi, ngati za ufiti ya koma zachitika ngati zapasi pa nthaka ndi mmene zatani zakhaliramo nde amatani ngati mmene ananenera mwachakuti atenga si naku yanu apa ngati china chilichonse chimene angathe kupanga icho mukapepesa nokha ndinawauza kuti ayi ngakhale izozo zanayankhula komano ndi mmene zachitikiramo sizili choncho mokuti anayankhula pa nthawi imene banja limatha eya madamu anga anayankhula mawu amenewo eya ndipo anatenga disinapoyo eya anatenga sinapo chifukwa mmene amakanganirana katundu ndi nthawi imene inayi kutani nothamangira ku ntchito kunadzatsala azinkhoswe akwathupo akwawo anatanyamuka mwadzulo lake nkutsala azinkhoswe akwathu ndachemwali anga nde anazaseja nonji pamwene ndipezano sinapo ndikuitenga ndikusiya uthenga umene kuti ndipanga chotheka china chilichonse chimene ine ndingathe kupanga mpaka kuti ine ndi wako mwanja amene awa atani apepesa yekha Eh, nde amangofananisa ndi mene zatani zachitikira kuti nanga si amati ukasiya mawu ukasiya mawu amakutani amakutsata nde anthu amapanga suspect ndani madamu anga nde inebe ndi mmene zinthu zinachitikira ah, ndimangowauza kuti ano mango musatani musazengereze kwambiri mano ndi mmene zinthu zakhalira tizingoyang'ana chani tizingoyang'ana kumwamba nde nzanga uja tinabe tumayenda natiyankhulana kumao ndi ndangokuuza kuti kuno pano tilipo kuti anthu atatu ngati sukudziwa sikuti tilipo awiri ayi ndati anthu atatu wina ndani waumizana pa foni wanu nde ndinati yani munthu amene anatani anatenga dzulo kwa usikuyo tili naye pompano ali pakati pa ife ife tili mbali mwa iyeyo nde anata ndikayesa kugunda chochi bwanji ndikugunda iweyo ndinata iwetu ukamapanga mkono chochi sikuti ukugunda ineyo umagunda iyeyo Eh, komano iye akungondipangabe chani chala pakamwa ndeno tili ngati tumakambirana chocho yebe chithunzi chake be chimangondipangabe chala pakamwa choncho tinayenda ulendo mpaka ndikafika pa trading pa guys pamene iye amatani amakhota nde munthu uja anazaima pa njanji ife tazapatuka ndi njanji tayima mmiyala chochi kwa mphepete mwa njanjimo anamanga amampanda ndekuti akhala pa mwala paja nkumakambirana wene pajapo pamene uja anandiuza kuti apapa mmene zinthu zili zikufunika kupatani abusa akakutani akakupempherereni ndiye munthu uja ali panjanji paja ndikayang'anizana naye amandipanga nthawi kumachula pankono kuti nthawi ndipange zachanga nde munasiyanano bwanji pene anzanu atakuwuzani kuti mukuyenera kuti mupemphereredwe Eh, nde nzanga uja posiyana paja tinasiyana kuti awa ndikufunira mafuno abwino komano ukuoneka utani upite kumapemphero apapa ndi nditu ndikufuna ndikatani ndikagone zandikhuza kwambiri ndati ok chabwino tionana nde nzanga uja ndasiyana naye amene natenga nda dona uja mwatani mwapita mpaka nakunyumba kwanga anakafika e, nakafika nawo limodzi ndeno tikuyandikirano kupeza nyumba yangayi pali shopu ya a landlord anga ye amuna ana- anali ali mu shopumo ndi anazandipatsa moni abambo mwaswera bwanji nde nangowayimikira mkono chochi nde eh, mkazi wa achimwene anga atandiona anali pa mjigo matunga madzi anangothamanga wasegula nyumba mwache

nangotenga kope ndi cholembera ndikumalemba ine mmene zakhalira iwonso ndikumandifunsanso mmene zinatani zinachitikira nonse mwalumikizana pa kope pali eya pakope pali eya nde kenakonso munthu uja anazandionekerano wazakhala pa mpando nyumba mwangamo ndimandichenjezabe kuti chala pakamwa ndisatani satuluse mawu ndisankhe china chilichonse

komano ndi mmene zakhaliramo chindiro kwa zinthuzo ndi zinthuzo zoti ine kwa ineyo zondipasa mantha si zazisambanso kuti zayendera zisamba iya komano ndi zapansi pa nthaka a landlord anga aja anati akumuzi akuziwa pakulumikizana pakope paja nde nawo kuti komano ngakhaletu akumuzi aziwe zoti ineyo siku langa lomaliza kuti ndiyambe kuyankhula ndi mawa nthawi ngati imene anditani ananditengera ija anandipasa ngati two days tsopano akumuzi akaziwa nde amati andiwonjezera chani andiwonjezera matsiku onditseka pakamwa nde zili chocho napeza kuti chimwene wanga uja anazamuimbira foni kuti amapanga bizinesi kuchilimbapo iyeyo osaziwa kuti walumikizana kale ndi anthu kumuziku waimbirako kale foni pamene amatani chimwene wanga uja amatulukira ndi kumalumikizana nayenso amafotokoza ndi mmene ndinafika usiku nde akuti ayi ine uthenga unandipeza komano nikazo zoti zafika pa saizi tini saizi imeneyo chifukwa mama ndimayimbira foni ndesikanzi mafoni nditaona kanoti kamene anatani anandilemberako nde apapa kumuzi ndatani ndayimbira kubwera nde ine nazatengano simukadi yanga ndazasiya mufoni mwake kuti mwina ndizikhala ndikufunika aziyankha call ina yonse nde anapeza kuti anazayimba namba yanga ija foni atayimba foni anazayankha achimwene anga aja amene amafotokoza kuti anthu mwandu akuzano kunoko zinthu mwakuti sakutani sakutulusa mawu nde akuti zafikani pamene kufa kuti ananenso nandagwa zuwa anandipeza meseji cha mma to naini kuti panopa ndili pano pa national library nde ndinaloda kuti nthawi ngati imeneyo nde ine kuimba foni kuyankhidwa mayankhidwe omwe usitikatani tikamvana nawo ndakuti nde akuti "Ah, basi nditani ndibwera mwachangu ntchitoku ndisanzika ndibwerako mwachangu nde anazabwerano chamma past two chibwenzi changa chichi kenakono ndazaonanso mayi anga akutani akutulukira ndi mwana wa chemwali anga anabwera akumuzi ngati anthu awiri ndi ndi mmene zinali zinali zosowa tanthauzo komanso akumuziwonso anathedwa nzeru kuti apanga bwanji ndi mmene zinthu zilili nde chibwenzi changa zinywa chimapereka chiyembekezo kuti amenewo ndibwera ndi ndani ndibwera ndi a bishopu koma ndiyamba kaye ndabwera pandekha kuzatani kuzaona mmene alili nde anazatulukirano mwaika tabwera ano ndiona mmene kulumikizana pa phone tu paucheni pakulemba paja tinazayankhulana akuona mamsazi pakuti akutani akupita kukatenga bishop nde tinazaonera kuchedwa titaonera kuchedwa nazamugoma chimwana anga waja ndi mwana wache mwale anachokera umuzaji ndata tapita niwo ali ndi zokambirana pachani pachechi pawo pa tapita mchechi pawo kumukatani mukawapeza tapita kumene kuja unaonana kutani akuya ndi akazi a bishop
ngati kuti abishopu sanabwere anangowatumiza akazi awo. eya bishop anakamba zoti "Ah, apapa ndi mmene zilili ine kumene kundipita kuya ndipitako sunday after kuweruka chalichi nde chabwino tatenge ndi mayiwa atani apite kumene koko akapemphere zolimba Eh, then pamene ndinaona akazi a bishop akutani akutulukira atafika akazi a bishop chinachitika ndi chani kapena anapanga zotani akazi a bishop atafika ndikuza kuti nyumbamo mazineba anakhamukira kuti tipemphere limodzi ndi mmene zinthu zachitikiramo chifukwa aliyense zinazamukhuza nde akazi a bishop aja atalowa nyumba anati "Ah, awa titani tipemphere timpemphere m'bale wathuyi pa zimene zatani zamuchitikiramo komanso iwe m'bale ukhale nacho chani chikhulupiriro cholimba nde ndinangovomera ndi mutu nde anapeza kuti anayamba kupemphera pamene pajapo anazandiuza kuti nditani ndigwade nde ali mkati mopemphera muja amandikhala ngati mumandigwiragwira pa chifuwa apa nditobwanya kunsi kwa mchomboku choncho ndigwiragwira kenakono basi kuti kuti anazaitanisa madzi ataitanisa madzi kakunja anapempherera adalisa atadalisa madzi aja anazandiwaza nawo ine nthawi imene madzi aja nazamba kuotcha komanso ku mtima unayamba kuntani kunithamanga kufuna kusanza kenako nazagwa pansi tagwa pansi ndimalira komano kulirako mambi osine nkatusa mawu ya chifukwa mawu aja amene anthu atani atathawa mkati molira muja nazazukasa nakhala ngati kuti pemphero lija atani ayimika kaye atayimika anazandikhazikaso pampando nde anazatunga madzi ena atunga madzi ena anazapemphera atapemphera anazandiuza kuti nditani ndimwe nditamwano madzi aja napeza kuti mtima wanga umathamanga kwambiri kumva ngati kuotcha ndithu eya kumene kuthamanga nseru ndithu kupweteka ndithu kufuna kutani kufuna kusanza nde anayambanso kutani kupemphera chifukwa chakuti ine thupi langa ndi mmene ndinkazilingalira zinthuzo ndi mmene zimachitikira napeza kuti namba kulira fana kulira umene ku- namba ndikutusa chani kutusa voice macho amayanga mpakana amayanganso anayamba kutani kugwesa nsozi ndiye anapemphera zolimba pamene pajapo nde anthu usanali mmene wachikuthandiza nakupemphera ndiye nagwa pasi ndikumagubuduka ayiwo pompo ndinaziwa kuti inenso pano ndikutani ndikumasulidwa kenako ananena kuti apapo zinthu zatani zinthu zatheka sopano akhoza kukhala chiyani akhoza kukhala pasi nde anandizusa nkundikhazika pasi nde mnyumbamo anena zoti aliyese akhale chete nde munali bata ndithu nde anati ndifuna ndiyankhule nawo dzina lawo ndi ndani nde akuti a Dennis Banda nde akuti a Mr Banda muli bwanji nde ndakuona bwino kaya inu tili bwino basi ndaona anthu akutani akuombera mmanja nde atsazika kumatani kumapita koma mazi amene anasiya mkapu anakamba kuti ine ndizithira mazi osamba ndikamakafuna kumakasamba ndizithira pang'ono choncho choncho mpaka anakafika pakutani kutha nde ananyamuka kumatani kumapita ndi mmene unapezekera kuti wayambanso kuyankhula Eh, ndi pamene ino ine ndinayamba nokupezeka kuti ndiyamba kutani ndiyamba kuyankhula ndi anazati mayi angawo nde ndingoti anthu akumuziwo anagona kuti anagona koko mama ake anazabwera achemwa anga amakhala kwa Kachere mahaka amenewo anazabwera kuzatani kuzandiona ine anandiona mmene amandionera masiku ose ndipo sanakhulupirire ndi mmene anamvera kuti mchimwene anatula nkhawa kuti mwakuti paja ine kwathu mamuna ndekha mwamva ndineyo ndi akati kwathu amadalira munthu amadalira ndani amadalira ineyo nde zinazawakhuza ndi mmene zinthu zinatani zinakhalira malinga ndi nyengo zino mmene zikutani zikuyendera Eya, ndi akumuziwa anazanyamuka chama past six ndi imene nala inayi pa 9 eya nde kuchokera tsiku limenelo sande yake ndinazapita kutchalichi kukapitiriza kuchosa zichani kuchosa zisoso za ziwandazo nde anazakandipempherera kandipempherera naona kuti ayeneye kuti inachitika lakuti akuti nakhala kuti kungondisukuluza nde kuchokera pamenepo mpakana panopa zoti ine ndimangoyamika mulungu komanso ndimathokoza chibwenzi changacho pondipezera ah, munthu wa mulungu ngati ameneyo chifukwa apo anaonesa chikondi polingalira kuti ah, ine sindizaona kuti munthu amene ndili naye mapulogalamu oti ndikwatira naye akhale ali mavuto akuti akuti ndi pamene thandizo ndikutani ndikulidziwa